Yes. Uche Ogbuagu is somebody that we don't talk about enough. Ị ma ihe kọsụlụ ya ndị Igbo enwerọ archives and entertainment. Ọ ya melu, even in movie, even in comedy, even in music, they don't celebrate their legends. Ọ ya melu ndị Yoruba, ndị Warri ji wee take over because as it is right now, a ka na-eselebrate King Sunny Ade, a ka na-eselebrate Shina Peters. Mmadụ onye na-eselebrate Theresa Onuorah. Ọha ọnụ ọnụ ọ Larry Gaaga na Flavour ha na ọnụ ọnụ ọnụ. Elotie. Agụtakwa ya, emekwa ya ọpụtakwa n'ọkụ. Mike Ejeagha ewepụ na Brain Jotter mere ugwogwo ngwogwongwo onye echetara ya anyị enwerọ any award company na the whole of south east so mee imagine na grupu a na-eme igbo bụ igbo award night grupu nke a na-eme so anyị bụ ezigbo igbo award group grupu nke a na-eme igbo amaka award group na three of them ha niile gbakọtara aka ọnụ asị ka anyị nwee one particular award eh, production award company ga na-recognize our own legends unu na-acomplain na ahụ enye Flavour ha award onye ndị nwe onye nyeghị award ka e promote we ndị ha nwa nọrọ kedu ihe Portable na-emekarị zaa zoo ayayayaya I'm a baboon I live in the zoo mana wit ihe niile ahụ ọ na-akọgheri ndị be ha ya-asị gị na ọ ya highest jee gee egwu Portable zazu a jee gee ihe niile okwu na ya ya okwu n'ebe ahụ mpụ jee gee gwa onye na-anụ yoruba ya kọwakene gị ihe onye a na-akọ ị fụ na ihe niile ọ na-akọ ọ wụ nọnsens wit nọnsens niile ahụ ọ na-akọ ndị be ha ya-akpọ ya gbara ya visa kpọta ya lọndọn kwụọ ụgwọ na blọgụ blọgụ epostuo ya gịnị ka a na-eme a na-epromotu ya maka gịnị ha ghọta midia mana ị ya-afụ onye be anyị kwa onye be anyị gụrụ nyakwasa mina nyakwasa sankewaze sankerewa ebe ka dịbe onye o nwe ife dị iche ya na zazu ọ kedu ife dị iche ya na zazu mana ọ kwa ofu ndị be anyị anọ gị ka ọ na-asụ n'ọmị akwa nsa ya na ka ọ na-asa sakwere hmm. gị ka ọ na-asakwa ife onye onye ejecha ife ọ ya arụ gị ka ọ na-agụ eriri ya ya nwa dị ọkpara mmadụ tetara ụra wụrụ mịa akwa nsa mị na agba ihe gbara ya n'isi onye onye ejecha egba abụọ ka ọ ghọọ bụ Are you the biggest comedy export from South East? Depending on the kind of export ị na-ekwu ọ bụ na comedy show sigo from East jee Lagos onwebụrụ onye meli ya n'ọsọ mụnwa megolia so for now ọmụnwa wee onye begolia enwezi ọzọ melụnụ iwe jụwa ma my the biggest or not I don't need to go anywhere for greener pasture because I'm okay here. You know why? I am into land banking with Pine Leaf Estate and Properties Limited. Abi una no know say doctors too dey into real estate? ihe big anụnwa na everybody is big in their level ọkwa ị fụ mụnwa na onwe m kịta m sị gị na m dị big kịta e nwe ebe m ma-abata ahị afụ ọkwa anyị na-ejenu show ọkwa mụ na big stars na-ejenu show anyị ruo show e nwe ndị a na-afụ my brand is big on its own as Onitsha to Lagos and that Onitsha to Lagos has a mission mission ya bụ ka anyị exportụọ ihe anyị nwelu to ndị nọ Lagos ka a na-afụkwanụ anyị na ọ bụrọ oge niile Bini Warri Warri Bini ịna idiri ịmụ anyị maka gịnị anyị nwere ihe anwa and I have proven it many times the first comedian in Africa to get 11 million naira on stage under 7 minutes Ogbuefi I Go Tuk